Tá fáilte romhaibh isteach as teacht agus gan dabht cuirimid fáilte féile roimh an Ollamh Pádraig Ó Siadhail. So cuirfidh mé i láthair díbh é ar dtús. Tá Pádraig Ó Siadhail ina Ollamh le Léann na hÉireann Agus agus é sa chathaoir, D'Arcy McGee, á, feicim go bhfuil mo cheangal idirlín lag, ina, sa chathaoir, D'Arcy McGee, in Ollscoil Mhuire Naofa in Halifax na hAlban Nua i gCeanada. Ar na leabhair atá foilsithe aige tá Stair Dhrámaíocht na Gaeilge, Míle Naoi gCéad go 1970, agus An Béaslaíoch, Beatha agus Saothar Phiarais Béaslaí, gan ach cuid acu a lua. agus tá an t-iliomad alt foilsithe chomh maith in irisí idirnáisiúnta. Scríbhneoir bisiúil próis is ea Pádraig chomh maith agus tá go leor leor úrscéalta foilsithe aige. Le blianta beaga anuas tá a chuid taighde ag díriú ar an nGaeilge i gcomhthéacs trasnáisiúnta. fiú agus tá Pádraig é féin ina eiseamláir iontach de sin agus tá aistí pearsanta scríte aige faoi seo, féna shaol i gCeanada mar dhuine le Gaeilge, tá clann tógtha aige le Gaeilge i gCeanada. Ach go hacadúil, tá Pádraig ag obair ar seo, mar a deirim, agus tá sé ag obair ar leabhar fén nGaeilge agus an Afraic Theas fé láthair. Rud atá thar a bheith suimiúil, sé sin go bhfuil sé ag féachaint ar mheon mhuintir na hAthbheochana agus na Gaeilge i leith na hAfricáinise, sé sin staid na hAfricáinise taobh leis an mBéarla san Afraic Theas. Agus sé teideal na cainte inniu ag Pádraig ná Ó Theanga na mBórach go dtí an Afracáinis, spléachadh ar an tráchtaireacht sna meáin Ghaeilge ó 1925 go dtí 65 agus mar sin de. Cuirim fáilte mhór romhat isteach, a Phádraig, thar ceann Fiontar agus Scoil na Gaeilge. Táimid thar a bheith sásta go bhfuil tú linn. Tá sé i bhfad níos luaithe ar maidin, tuigim, trasna an Atlantaigh, so tá tú an-mhaith agus go raibh míle maith agat as a bheith linn inniu. Ok, go raibh míle maith agat, a Phádraig, agus is mór agamsa an deis seo a bheith agam labhairt faoin taighde atá idir lámha agam. Anois, níl fhios agamsa an mó duine a shiúlann faoin áirse mhór ard sin ag an taobh thiar thuaidh de Fhaiche Stiabhna ag barr Shráid Grafton i mBaile Cliath, níl fhios agam an mó duine a thuigeann go ndéanann Fusiliers Arch comóradh ar na hÉireannaigh sin, suas le 30,000 acu, a throid in Arm na Breataine in éadan na mBórach i gCogadh na mBórach, sin 1899-1902. Cogadh ba ea sin a fearadh go príomha idir Bóraigh na hAfraice Theas is Impireacht na Breataine, ach bhí taobh Éireannach den chogadh sin, nó ba chirte a rá go raibh dhá thaobh Éireannacha den chogadh, na hÉireannaigh in Arm na Breataine, ar thaobh amháin, agus na hÉireannaigh sin sa bhaile, náisiúnaithe forásacha na hÉireann a bhí báúil leis na Bóraigh agus a d'eagraigh feachtas láidir ar a son, agus ar ndóigh, Éireannaigh ar nós John MacBride san Irish Transvaal Brigade a throid ar son na mBórach. Tá Cathal Billings sa Choláiste Ollscoile ag plé le hábhar sna meáin Ghaeilge, Fáinne an Lae agus An Claidheamh Soluis faoi chogadh na mBórach, agus baineann cuid den ábhar atá ag Cathal le cúrsaí teanga, cuirim i gcás comparáid idir teanga na mBórach agus an Ghaeilge. Tá mé féin ag fanacht glan ar ghort Chathail. An túsphointe atá agam sa togra taighde atá idir lámha agam ná an bhliain míle naoi gcéad fiche 'is a cúig, agus míneoidh mé ar ball an tábhacht a bhaineas leis an bhliain sin. Ach ní miste dom cupla rud a rá faoi theanga na mBórach i dtosach. So. An chéad rud le tabhairt faoi deara faoi theanga na mBórach, nó ar ndóigh táimid ag caint faoin Afracáinis, ná nárbh í teanga na mBórach amháin í. Ar ndóigh cúlra na hAfracáinise ná baineann sé leis an Ollainnis ansin agus bhunaigh muintir na hOllainne, bhunaigh siad bunáit i ndeisceart na hAfraice sa bhliain míle sé chéad caoga is a dó. agus ansin tháinig a tuilleadh Eorpach isteach, agus mar sin séard tá an Afracáinis go bunúsach ná urlabhra a d'fhás i ndeisceart na hAfraice tríd an teagmháil, ar ais nó ar éigin, a bhí ag pobail dhifriúla agus ag teangacha difriúla le chéile. so sruth Eorpach ansin, Ollainnis, ar ndóigh, Fraincis, bhí Úgónaigh ansin, Gearmáinis, ansin teangacha Afraiceacha, Khoi, na Hottentots mar a thugtaí orthu le teann díspeagadh i bhfad siar, na San, agus sclábhaithe a bhí tugtha isteach ag muintir na hOllainne ó áiteanna eile san Afraic. agus arís sclábhaithe eile a bhí tugtha isteach ag na hOllannaigh ón Asia. So, meascán iomlán ansin, timpeallacht inar tháinig pobail éagsúla agus teangacha éagsúla le chéile. Is iomaí ainm a bhí ar an gcineál teanga sin a d'fhorbair san ochtú haois déag. ach an ceann is mó a bhfuil glacadh leis ná Capes Holland nó Cape Dutch, agus is gá agus is rud tábhachtach é seo i gcomhthéacs ar tharla ina dhiaidh sin, is gá a thuiscint gur labhair Eorpaigh, an pobal measctha, a d'eascair de bharr an chinemheasctha agus Afraicigh ghorma an teanga seo, Capes Holland, so mar sin ón tús níor bhain sé leis na Bóraigh leo fhéin. Ó thaobh na staire de arís, nuair a bhreathnaíonn tú ar na chéad iarrachtaí chun an cineál teanga seo a scríobh síos, Feiceann tú sin déanta siar go fichidí sa naoú haois déag, ábhar a bhí sna nuachtáin, ach is léir cineál gur scigaithris mhagúil a bhí ann ar chaint na ndaoine, mar sin ní féidir leat a bheith ró-chinnte cé chomh cruinn is a bhí siad. Ach sampla luath eile is ea an t-ábhar sin ó na daichidí sa naoú haois déag a bhain leis an phobal Moslamach agus na hiarrachtaí a bhí ar siúl acu siúd chun an teanga sin a scríobh. Anois tugann scoláirí, tugann siad Arabic Afrikaans air, ar ndóigh ní hé sin an t-ainm a bhí uirthi ag an am. Ach arís, feiceann tú sa chás sin, níor bhain sé leis na Bóraigh, ná níor bhain sé leosan amháin sa tréimhse sin. Ach nuair a chasann tú go dtí an cheathrú dheireanach den naoú haois déag feiceann tú iarracht ar siúl ag gníomhaithe teanga taobh istigh den phobal Afraiceánach chun a gcuid féin a dhéanamh den chaint sin, mar shampla sa, agus tugtar an chéad ghluaiseacht teanga air, a thosaigh sa bhliain míle ocht gcéad seachtó is a cúig, gur bunaíodh an eagraíocht sin. GRA a thabharfaidh mé féin air, an bhliain dár gcionn gur bhunaigh siad nuachtán agus an bhliain chéanna d'fhoilsigh siad an chéad leabhar gramadaí faoin Afracáinis. Bhí orthu siúd, na daoine sin, a bheith ag plé leis an teanga seo agus a bheith ag iarraidh a gcuid féin a dhéanamh de. Bhí orthu cur suas le míshásamh ina bpobail féin. Ar ndóigh, b'í an Ollainnis an teanga a raibh ardstádas aici i ndeisceart na hAfraice, so bhí teannas taobh istigh den phobal Afracánach féin faoi chúrsaí teanga. Agus ceann de na rudaí a thugann tú faoi deara ag an phointe seo ná an iarracht pholaitiúil a bheith ar siúl ag an GRA chun an téarma sin Afrikaans a úsáid. Agus ar ndóigh, agus feicimse le suimiú a dhéanamh anseo le cur a luí ar an phobal Afracánach gurb é a bhféiniúlacht an Afracáinis, agus gurb í an Afracáinis teanga náisiúnta, an náisiúin Afracánaigh ina dtír dhúchais i ndeisceart na hAfraice, agus ar ndóigh an darna cuid a bhain leis sin ná iarracht a dhéanamh le neamhaird a dhéanamh ar stair na hAfraice, le himeallú a dhéanamh ar na daoine sin, ar na daoine gorma sin, ar na daoine a raibh an teanga sin acu. Gan dabht, aidhmeanna teanga ach aidhmeanna polaitiúla ag baint leis an tréimhse seo. Tar éis Chogadh na mBórach, cuirtear síos ar an tréimhse sin mar an darna gluaiseacht teanga. Spéisiúil go leor, an conradh síochána a chuir deireadh le Cogadh na mBórach, ní raibh aon chaint chor ar bith ar an Afracáinis ann. Tugadh aitheantas teoranta don Ollainnis. cé gur faoin am seo gurb í an Afracáinis ba mhó a labhraíodh na hAfracánaigh faoin am sin, ní raibh aon stádas oifigiúil aici d'aon chineál. Sna blianta beaga ina dhiaidh sin, d'fhéach an Lord Milner, an riarthóir Sasanach sa cheantar sin, d'fhéach seisean, leis an Bhéarla a bhrú ar na hAfracánaigh agus le himirceoirí a raibh Béarla acu a mhealladh isteach san Afraic Theas. Theip ar an straitéis sin. Théann sí sin sa bhliain míle naoi gcéad is a deich nuair a bunaíodh Aontas na hAfraice Theas. Tugadh aitheantas don Ollainnis ar comhchéim leis an Bhéarla ach go fóill, Ní raibh aon chaint in aon chor faoin Afracáinis go mbeadh stádas oifigiúil d'aon chineál aici. B'iadsan cineál an móramh i measc an phobail ghil. agus bhí iarrachtaí ar siúl go fóill ag gníomhaithe teanga taobh istigh den phobal Afraiceánach chun stádas na hAfracáinise a ardú, agus sa bhliain 1914 d'éirigh leo an Afraiceáinis a thabhairt isteach mar mheán teagaisc sa chóras bunscolaíochta. agus arís bliain thábhachtach eile i stair na teanga sin ná an iarracht chun an teanga a chaighdeanú, mar shampla an leabhar sin a tháinig amach sa bhliain 1917 agus breathnaítear sin mar chéim chinniúnach san iarracht chun an Afraiceáinis a cheangal leis an phobal geal agus é a scarúint

ní raibh aon stádas oifigiúil aici, mar shampla, má bhreathnaíonn tú ar an daonáireamh in Aontas na hAfraice Theas sa bhliain 1921, cuireadh ceist ar na daoine geala a raibh Béarla acu, cuireadh ceist orthu a raibh Ollainnis acu, níor cuireadh aon cheist orthu faoin Afraiceáinis. So tá sé aisteach go leor, cé gurb í ba mhó a labhraíodh an pobal Africánach faoin am sin, nach raibh aon stádas aici. D'athraigh sé sin sa bhliain 1925. Comóradh leathchéad bliain ar agus bhí an brú leanúnach ar siúl go fóill chun teanga oifigiúil a dhéanamh d'Afraiceáinis. Agus feiceann tú cad a tharla ansin, an dlí a tugadh isteach sa bhliain sin, ar bhealach tugadh an Afracáinis isteach faoi scáth na hOllainnise, ach i ndáiríre chiallaigh sé sin toisc gurb í an Afracáinis ba mhó a bhí á labhairt ag an phobal Afracánach gurb í an Afracáinis an darna teanga oifigiúil a bhí in Aontas na hAfraice Theas faoin am sin, agus arís breathnaítear sin mar chuid den imeallú. a bhí ar siúl arís cé go raibh daoine measctha ann go fóill a raibh an teanga sin acu, cé go raibh daoine gorma a raibh sí acu. De réir a chéile bhí an scéal ag dul amach agus bhí an scéal á chraobhscaoileadh ag muintir na hAifric, ag muintir, ag na hAifriceánaigh féin gurbh éard a bhí san Africáinis ná teanga an duine ghil. So, míle naoi gcéad fiche is a cúig. bhí Fáinne an Lae ag cur spéis ina raibh ar siúl ansin so Pádraig Ó Domhnalláin a bhí ina eagarthóir ar Fáinne an Lae ag an am sin agus bhí colún aige siúd i mBaile is i gCéin agus seo na sleachta atá agam anseo seo amannaí difriúla i mí na Bealtaine agus mí an Mheithimh 1925 agus tá sé an-spéisiúil nuair a thosaigh Ó Domhnalláin ag caint ar chúrsaí san Afraic Theas, ba léir nach raibh fhios aige cad ba cheart dó a thabhairt ar an teanga sin. So, tagraíonn sé, mar shampla, do theanga na mBórach agus d'úrlabhra na mBórach. Agus de réir a chéile, feiceann tú é ag iarraidh dul i ngleic leis an ainm seo atá nua dósan. Ach má bhreathnaíonn tú ar an sliocht seo, an ceann sin i lár an scáileáin ansin, tá sé spéisiúil go leor, mar tá sé breac le botúin. Níl sé cruinn. So, seo a deir sé, agus ceann de na fadhbanna atá agamsa, ok, sin níos fearr. Tugadh buille mór don Bhéarla san Afraic ó Dheas an tseachtain seo caite. Tháinig dhá theach na Dála ansin le chéile le feabhas a chur ar an gConradh a rinneadh iar gcogadh Gall re Bóraigh. De réir an tsocraithe sin, bhí an Béarla agus an Taal, is ionann taal agus teanga, focal Ollainnise agus focal Afracáinise, nó Afrikaans mar thugtar uirthi anois, comhoifigiúil mar theangacha. Ar ndóigh, bhí sé sin míchruinn, ní raibh an ceart aige. Agus ansin, breathnaigh céard a deir sé, ach tá cinnte anois gurb í an Afrikaans a bheas in uachtar go go feasta, siad a úsáideann soithí breac le botúin, ach breathnaítear ar an abairt dheireanach sin, leid do Dháil Éireann, mar Ar ndóigh, bhí Ó Domhnalláin ag breathnú ar an stádas a bhí ag an Ghaeilge de réir bhunreacht an tSaorstáit, Agus anois nílimid ag caint faoi Bhunreacht Dev, ach 22 atá i gceist againne, but the English language shall be equally recognised. Agus bhí Ó Domhnalláin ag breathnú ar an Afraic Theas agus an rud a bhí aige, bhuel, tá, tá stádas níos airde ag Afrikaans ná an Béarla. Ní raibh an ceart aige. Ach sin an ceacht a bhí le foghlaim ón Afraic Theas, dar leis. So, má bhreathnaíonn tú ar seo, fiche 's a cúig. Bhí tráchtaireacht ann, aimsir Chogadh na mBórach, spéis as an nua, míle gcéad fiche 's a cúig tar éis don Afracáinis an stádas seo a fháil mar theanga oifigiúil de chuid Aontais na hAfraice Theas. Ach cuid de na rudaí atá tugtha faoi deara agamsa, de réir mar atá mé ag dul trí na meáin Ghaeilge, is minic a raibh easpa cruinnis sa chur i láthair, na rudaí a bhí le rá. ag daoine mar a bhí le rá ag Pádraig Ó Domhnaill ansin, mar shampla, is minic nach ndéarfaí nach raibh dhá theanga san Afraic Theas, Béarla agus Afracáinis, neamhshuim iomlán nach mór i dteangacha na nAfracach gorm is na nIndiach. Nuair a díríodh ar an Afracáinis, fócas ar na Afracánaigh amháin, mar shampla, neamhaird ar chainteoirí Afracáinise sa phobal meascach, sa phobal gorm. Nuair a bhíodh caint ar Bhéarlóirí, Sasanaigh a bhí i gceist acu. Ar ndóigh, cuid de na Béarlóirí sin, ba Éireannaigh iad, mar a fheicfidh muid. Agus arís, mar a fheicfidh muid, i measc na nÉireannach sin, bhí corr-Ghaeilgeoir ina measc. Tríd is tríd, bhí easpa spéise san Afracáinis mar earra theangeolaíochta, cuirim i gcás, gramadaí nó rudaí mar sin. Seo an rud. a raibh spéis ag daoine ann. Ar nós na Gaeilge in Éirinn, bhí an Afracáinis in iomaíocht le Béarla san Afraic Theas, agus daoine a bhí ag breathnú air, ón, go háirithe ón taobh amuigh, bhí an chuma ar an scéal go raibh ag éirí ní b'fhearr leis an Afracáinis an fód a sheasamh i gcomparáid leis an Ghaeilge in Éirinn, agus sin croí na ceisteanna atá ann dar liomsa agus mise ag amharc ar chúrsaí teanga san Afraic Theas. Deirimse spéis as an nua san Afracáinis in Éirinn i ndiaidh fiche is a cúig. Ba mhaith liomsa díriú ar ábhar i mBéarla i dtosach. ó na tríochaidí agus na daichidí. Tá sé spéisiúil go leor, mar a fheicfidh muid, agus ansin ábhar i nGaeilge ó na daichidí go dtí na seascaidí. Tá roinnt oibre le déanamh agamsa go fóill sna nuachtáin sna tríochaidí agus anyway, tá an phaindéim seo tar éis moill a chur ar gach rud ach mar shampla an tÉireannach sin, an nuachtán sin i lár na dtríochaidí, caithfidh mé breathnú ar sin go fóill agus ar chúpla ceann eile. So, tá obair le déanamh go fóill. Tríd is tríd, mar a fheicfidh muid, an t-ábhar dearfach go leor. Báúil leis an Afracáinis agus leis an Ghaeilge, ar ndóigh, ach seo sampla diúltach.

Agus, mar a deirimse, eisceacht is ea é seo den chuid is mó maidir leis an gcineál ábhair a mbeidh mé ag tagairt dó toisc go bhfuil sé chomh diúltach seo. Ach seo ceann. Agus seo ceann ón bhliain míle naoi gcéad tríocha is a dó, más buan mo chuimhne, ón Irish Independent.

So ar bhealach ag déanamh an cheangail idir an dá rud agus, ar ndóigh, an duine a bheadh i dtaobh le blúirín eolais mar seo cheapfadh go raibh sinsearacht ag an Afracáinis ar an Ghaeilge. Agus seo ceann eile, agus breathnaigh air, le, agus an duine a scríobh an litir a bhí ann, ainm pinn, ainm cleite, ag an duine seo Africander a thug sé air fhéin agus breathnaigh cá raibh Africander ina chónaí, bhí sé in Inis Meáin agus seo litir ón Connacht Tribune agus breathnaigh eh how to save the Irish language, the object lesson from the Boers of South Africa. So chuaigh Africander in Inis Meáin chuaigh sé siar ar rudaí a bhí ar siúl, rudaí dearfa a bhí ar siúl ag lucht na hAfracáinise, ag oiliúint múinteoirí nach raibh na hAfracánaigh féin sásta airgead a chaitheamh i siopaí nach mbíodh freastal le fáil trí mheán na hAfracáinise, na hAfracáinise, mo leithscéal, agus dúirt siad, If the plan of the Boers as detailed below, above,

Ceann eile san iris seo, an Western People, ag deireadh na dtríochaidí ansin, agus sa chás seo bhí sé ag caint ar an dóigh go raibh an, nach raibh na Bóraigh sásta cur suas, cuirim i gcás, le cainteoirí Béarla istigh ag cruinnithe agus rudaí mar sin, agus lean sé ar aghaidh, Are we beginning, are we continuing to fight as persistently?

Ceann de na rudaí, feicfidh sibh an t-ainm sin arís, Africander, ach sa chás seo, séard a bhí ann ná gur alt a bhí istigh sa Scéala Éireann Irish Press sna daichidí, agus sa chás seo, scríbhneoir ón Afraic Theas. duine den phobal Afracánach féin a bhí ag cur síos ar stair na teanga agus ag breathnú ar chás na Gaeilge in Éirinn. So bhí seisean ag déanamh comparáide idir, idir an dá theanga. So seo cúpla sliocht as ansin, A South African visiting Ireland is surprised at the slow progress of Gaelic, a language legally entrenched in the constitution.

agus sa chás seo, seo an, gabh mo leithscéal, seo an, an Scéala Éireann sna daichidí. So sa chás seo an tuairisceoir seo ón Afraic Theas a bhí in Éirinn le breathnú ar chás na Gaeilge. Ba bhreá liomsa an cuntas a scríobh mo dhuine i nuachtán san Afraic Theas éigin, níl sé feicthe agamsa, ach arís bhí sé siúd ag déanamh comparáide idir an dá theanga. Agus ceann de na rudaí arís, agus bhí sé luaite ag Afrikaans roimhe seo, ná lucht a' Bhéarla san Afraic Theas. Agus seo sliocht gearr as a alt, But greatest threat of all to the future of Afrikaans is the attitude of many English-speaking South Africans,

isteach go hÉirinn agus a scríobh cuntas ansin. Má chasann muid chuig an ábhar Gaeilge, Ar ndóigh, an cuntas is faide i nGaeilge faoin Afraic Theas ná an leabhar seo An Afraic Theas le Éamonn Mac Giolla Iasachta, a foilsíodh, d'fhoilsigh An Gúm é sa bhliain 1947, agus. baint fhada, baint mhór ag Mac Giolla Iasachta leis an Afraic Theas. Théadh sé ann ar cuairt sna ficheadaí, bhí baint ag a mhuintir féin leis an áit, bhí siopaí ag a mháthair nó rud éigin mar sin. Ach ar aon nós, so bhí sé ann sna ficheadaí, chuaigh sé ann ar mhisean le haghaidh rialtas an tSaorstáit fosta sna ficheadaí. Ach d'fhill sé ar an Afraic Theas ag deireadh na dtríochaidí agus chaith sé dhá bhliain ina chónaí ansin, bhí sé ina chónaí taobh amuigh de Cape Town. Agus mar a deir sé féin ina leabhar, d'fhéach sé féin leis an Afracáinis a fhoghlaim. Bhí a mhuintir féin ag cur ceiste air, Cad chuige a bhfuil spéis agat sa rud seo? Ach ar ndóigh, bhí spéis aige ann, bhí bá aige leis, arís, chonaic sé féin pointí comparáide idir cás na Gaeilge agus cás na hAfracáinise. Ceann de na rudaí, cé go raibh spéis aige san Afracáinis agus bá aige léi, Níor thaitin na hAfracánaigh leis. Níor thaitin an dream sin príomhghrúpa príomhchainteoirí na teanga sin. Níor thaitin siúd le Mac Giolla Iasachta. Ar ndóigh, d'fhéach sé orthu mar dhream a bhí frith-Chaitliceach tríd is tríd. Ba dhuine é Mac Giolla Iasachta a d'iompaigh ina Chaitliceach agus bhí sé rud beag goilliúnach faoi na ceisteanna seo. So, ar bhealach, thaitin an teanga leis. ach níor thaitin na hAfracánaigh leis. Agus má bhreathnaíonn tú ar a ndeir sé ansin, mar a deirimse, bhí sé in ann a raibh feicthe aige sna fichidí a chur i gcomparáid leis an chás ag deireadh na dtríochaidí, agus luann sé mar shampla an feabhas atá tar éis teacht ar an Afracáinis, tá toirt agus téagar tar éis teacht inti. agus tá níos mó measa uirthi leis, labhraítear níos mó di. Bhí áiteanna ann agus Béarla a labhraíodh Éireannaigh le chéile an uair úd, Afracáinis a labhraíonn na daoine sin le chéile anois. Taispeánann sin dúinn go bhfuil an taoide ag éirí agus ag neartú leis an Afracáinis. Agus arís, pointe comparáid ansin a luaigh sé, mar shampla, an nós a bhí ag daoine a bhí ag tromaíocht ar an Afracáinis, cuirim i gcás, faoi cé nó cé chomh neamhchinnte is a bhí cúrsaí litrithe, agus leaganacha difriúla litrithe, agus deir sé, is iad na lochtaí céanna atáthar ag cur i leith na Gaeilge sa tír seo. So, mar sin, tríd an leabhar, tagairtí éagsúla don Afracáinis, agus arís, comparáid idir cás na Gaeilge agus cás na hAfracáinise. Ba cheart dom é seo a rá, an leabhar sin, le Mac Giolla Iasachta, bhí an scríbhinn féin, bhí sé, bhí sé conspóideach go leor ag an am, bhí sé ag an Ghúm agus is dócha chuir sé, aláram de chineál éigin ag bualadh in oifigí an Ghúim, mar shampla, tagann tú ar ábhar den chineál sin sa chomhad sa Chartlann Náisiúnta, an bealach a raibh sé buartha faoi thagairtí do chúrsaí creidimh agus do chúrsaí cine. Agus De réir na fianaise, agus tá mé féin tar éis breathnú ar chomhad sa Ghúm, rinneadh cinsireacht ar an scríbhinn chun ábhar a bhain le cúrsaí creidimh, agus ar ndóigh táimid ag caint faoi na hAfracánaigh, Dutch Reformed Church, cúrsaí cine, na hAfracánaigh féin, chun an t-ábhar sin a bhaint amach. Agus tá comhthéacs leis sin. ar an dá stát, dhá sheanchoilíneacht de chuid Impireacht na Breataine Móire, dhá, ar dhá sheanchoilín a bhí tar éis cineál briseadh saor ón Bhreatain. Tá Donal Lowry tar éis tagairt dó do 'a fellowship of disaffection'. an dóigh sna fichidí, sna tríochaidí, sna daichidí ina mbíodh rialtas na hAfraice Theas agus rialtas na hÉireann ag cuidiú le chéile. Agus is sa chomhthéacs sin ba léir go raibh eagla ar an Ghúm go raibh ábhar istigh i mbunscríbhinn Mhic Giolla Iasachta faoi chúrsaí creidimh agus faoi chúrsaí faoi na hAfracánaigh go bunúsach. a ghoillfeadh ar rialtas na hAfraice Theas, agus bhain siadsan an t-ábhar sin de, agus ní raibh siad sásta cuirim i gcás an bhunscríbhinn a thabhairt ar ais do Mhac Giolla Iasachta ionas gur féidir leis comparáid a dhéanamh. idir an dá chóip. So, scéal spéisiúil is ea é sin agus fillfimid ar cheisteanna creidimh agus ceisteanna cine i gceann bomaite. Ceann de na rudaí a bhfuil mé féin ag coimhéad air ná an. sna meáin Ghaeilge. Tá mé ag dul, tar éis gabháil trí Ar Aghaidh, tá mé tar éis gabháil trí Inniu, Comhar agus rudaí mar seo, agus tagann tú ar bhlúiríní nuachta den chineál seo, seo ó Inniu, aimsir na Nollag, 1949 agus fillfidh mé féin ar an bhliain sin i gceann bomaite. So feiceann tú cad tá ann, Africáinis roimh an Bhéarla, Gearán Sasanaigh. Agus an rud atá san alt i dtosach ná tagairt do scéal ón Afraic Theas, go bhfuil rialtas na hAfraice Theas ag bagairt an dlí ar Shasanach i Durban a bhí tar éis alt maslach faoin Afracáinis a fhoilsiú i nuachtán thar lear. So, sin an príomh rud atá i gceist. I ndáiríre, séard tá san alt seo ná leagan Gaeilge d'alt a foilsíodh i Scéala Éireann trí seachtaine roimhe sin ó Reuters. Agus tá sé seo iontach greannmhar, mar shampla, nuair a fheiceann tú ansin cad a dúirt an Sasanach faoin Afracáinis, thug sé the world's most horrible language uirthi. agus thíos ag a bhun an deirtear gur thug sé an uncouth patois ar Afrikaans, agus dala an scéil ní chreidfeá cé chomh minic is a thagaimse ar an fhocal sin na patois agus mé ag plé leis an Afracáinis, fiú amháin lucht na Gaeilge ag moladh na hAfricáinise, baineann siad úsáid as an fhocal sin patois, ach ar aon nós. Bhí Inniu tar éis an píosa seo ó Reuters a fheiceáil i Scéala Éireann agus rinne siad scéal mór de, chuir siad ar an chéad leathanach é agus ní hamháin sin ach agus seo ón alt in Inniu cad a rinne siad leis, chuir, chuaigh siad siar ar an chonspóid, thug siad breac-chuntas ar stair agus. Stádas na hAfraiceáinise, agus arís caithfidh tú breathnú go cúramach ar a bhfuil ann. Sí an Afraiceáinis teanga scríofa is labhartha tuairim le 60% de dhaonra na hAfraice Theas. Sin fake news. Bhí siad tar éis neamhaird iomlán a dhéanamh den phobal gorm Afracach. Bhí siad ag caint faoin phobal geal amháin. agus arís sin, ar bhealach caithfidh tú a bheith an-chúramach nuair a léann tú na rudaí seo agus gan glacadh leo, caithfidh tú cineál dul tríd go han-chúramach. Agus arís, teachtaireacht ag an deireadh, ag an bhun ansin, luaigh Inniu go raibh go leor Afracánach dátheangach, agus a lán de na Deas-Afracánaigh Bhreatanacha ró-fhalsa. ná rá armatach leis an Afracáinis a fhoghlaim so chuir sé cineál sin isteach mar ruball ag deireadh an ailt. Nuair a bhreathnaigh, luaigh mé an an dáta ansin, daichead 's a naoi. Tugadh an chinedheighilt isteach san Afraic Theas naoi gcéad daichead 's a hocht. Agus nuair a bhreathnaíonn tú ar na meáin Ghaeilge, ó daichead a hocht ar aghaidh agus trí na caogaidí ansin, bíonn cineál dhá shruth tráchtaireachta chomhthreomhara ann trí na caogaidí, sruth amháin ag cur síos ar an Afracáinis, agus iontach báúil léi, agus sruth eile ag caint ar pholaitíocht na hAfraice Theas agus an chinedheighilt san áireamh, agus, chun cothrom na féinne a thabhairt dóibh, na meáin Ghaeilge ag cáineadh na cinedheighilte go han-láidir. Agus sin cuid den obair atá ar siúl agam, dála an scéil, ag breathnú ar an tráchtaireacht seo. Agus, ach, tríd is tríd, níor tugadh le chéile. an dá shruth sin sa tráchtaireacht. Ar ndóigh, b'iad na hAfracánaigh ba mhó, agus ar ndóigh b'iad lucht labhartha na hAfracáinise ba mhó a chuir tús leis an gcinedheighilt, a chuir i bhfeidhm í agus a choinnigh ag imeacht í. Ach ní dhéanfaí mórán tagairt air sin sa tráchtaireacht Ghaeilge, so an dá shruth sin, trí na caogaidí. Ceann de na rudaí a bhfuil mé féin ag breathnú air ná cé hiad na daoine seo a bhíodh ag trácht ar an Afraic sna meáin Ghaeilge? Bhuel, tráchtairí Gaeilge taobh amuigh den Afraic Theas? Duine amháin, Tomás Mac Niocaill, a bhí i Newcastle i Sasana agus a mbíodh píosa aige in Ar Aghaidh, agus an tAthair Eric Mac Fhinn in Ar Aghaidh, an-chuid ábhar aistí in Ar Aghaidh, an-chuid ábhar aistí in Inniu. ach ba mhaith liom díriú ar na tráchtairí Gaeilge san Afraic Theas. Duine acu, an fear seo Seán Breathnach. B'as Luimneach dó ó dhúchas. D'fhreastail sé féin ar an Choláiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath, bhí sé ina reachtaire ar an Chumann Gaelach, sa Choláiste Ollscoile sa bhliain 1914-15. D'imigh sé a chónaí san Afraic Theas ag tús na bhfichidí, scéal spéisiúil is ea é sin, lá eile, ach seo sna daichidí tá sé ag scríobh i nGaeilge go fóill agus bhí trí, bhuel tá trí chuid ag baint leis an alt seo, foilsíodh in Comhar, 1948. agus tá sé, an teideal atá air, mar a fheiceann sibh ansin, ná cúrsaí teanga san Afraic, tá sé ag caint faoin Afracáinis, ní luann sé na bundúchasaigh, ní luann sé na hIndiaigh ansin, is beag tagairt ann ariamh don Bhéarla, tá sé ag caint faoin Afracáinis. Agus breathnaigh ar an chéad, chéad alt ansin, Gaeilgeoir in Éirinn a ritheann in éadóchas uaireanta i dtaobh na Gaeilge, b'fhéidir gur ardú meanman agus tógáil misnigh dóibh a chlós go bhfuil Afrikaans saor ó bhaol a basctha ag an mBéarla sa tír seo. Agus sa darna cuid den alt, agus sa tríú cuid, bhí sé ag plé le stair na hAfricáinise den chuid is mó. Seo an cuntas is faide i nGaeilge, an t-alt seo i dtrí chuid le Seán Breathnach, seo an cuntas is faide i nGaeilge faoin Afracáinis, go bhfios domhsa, agus tá bearnaí ann, mar shampla, níl mórán caint faoin darna gluaiseacht teanga sin tar éis Chogadh na mBórach, mar a deir Breathnach é, sin scéal eile, agus fágann sé mar sin é. Agus ansin, mar a fheiceann sibh ansin, tosaíonn sé ag caint faoi na daichidí. So tá bearnaí ina chuntas ach ag an am chéanna, is cuntas iontach spéisiúil é. Agus arís, Breathnach, cúpla bliain ina dhiaidh sin, d'fhoilsigh sé gearrscéal, an gearrscéal Afracáinise seo go Gaeilge, agus le Uys Krige. Agus An Chomhra, cónra atá i gceist anseo. Agus an-scéal is ea é seo ó thaobh, ó thaobh na reacaireachta de, an fhírinne, rugadh mise, an chéad ghin de chlann a clainne, do b'é mo shin-seanathair Lawrence ba thúisce den teaghlach as a leaba. So, tá an bhean seo, an finné seo, tá sé ag breathnú siar, ní féidir an t-eolas sin a bheith aici. So ar bhealach, an stíl reacaire atá ann, an chuimhne, na scéalta a thagann anuas taobh istigh den teaghlach, an chuimhne mar chonstráid, sin ann, ach an darna rud ná an chónra féin. Bíonn, tá an teaghlach Afracánach seo, tá siad ina gcónaí amuigh ar an uaigneas, amuigh ar an veldt. agus bíonn cónra i dtaisce acu i gcónaí thuas in áiléar a' tí ar eagla go bhfaighidh duine de mhuintir a' tí bás go tobann gan choinne nó go bhfaighidh duine de na comharsana bás. So bíonn sí ann i gcónaí. Ní bhí, ní hí an cónra céanna i gcónaí, baintear úsáid as agus faigheann siad ceann eile agus cuirtear i dtaisce thuas ansin. So baineann sé seo le stair na gcónraí seo agus ar ndóigh an seanleaid seo, Lawrence, eisean príomh, Príomhphearsa an scéil seo, fathach fir atá ann. Tá sé in aighneas le duine dá chomharsana ach nuair a fhaigheann sé amach cúbás, tugann sé an leabhar dó agus tugtar cead isteach dó. Isteach leis ann sa bheairic seo an bás. Tá sí ag priocadh suas agus breathnú ar an chónra atá faighte aici ón teaghlach eile agus is léir agus ní fhaightear é seo amach go dtí go bhfaigheann sé bás, go bhfuil an cónra ró-bheag dó. Ach in ionad scéal mór a dhéanamh de, glacann sé leis sin. So, ar bhealach, tá an Chónra ann, ní hionann é agus an Chónra, an trunc i ngearrscéal Mháirtín Uí Chadhain, An Bhliain 1912, scéal gruama go leor, seo ceiliúradh ar an bheatha, seo ceiliúradh ar an daonnacht. An-scéal atá ann, bhí caint ag an am go raibh Breathnach chun cnuasach gearrscéalta ón Afracáinis a aistriú go Gaeilge. Ní léir dom gur gur aistrigh sé aon cheann eile ná níor foilsíodh é ar aon nós, agus is mór is mór an chailliúint é dar liom. Anois, cuma tamall de ó thaobh ama de, sna, sna, caoga is a trí, Karl Schütte, ainm Gearmánach. Saolaíodh Karl Schütte sa Ghearmáin, b'as Baile Átha Cliath don mháthair, agus d'fhill an teaghlach ar Bhaile Átha Cliath nuair a bhí Karl ina ghasúr. D'fhreastail sé ar Choláiste Belvedere agus ar Choláiste Ollscoile ina dhiaidh sin, agus céimeanna aige san eolaíocht, dochtúireacht aige sa bhitheolaíocht, agus chuaigh sé a chónaí. san Afraic Theas ag tús na gcaogadaí, bhí sé ina ollamh le luibheolaíocht in Ollscoil Cape Town, agus seo é sa bhliain ag a caoga 's a trí ag scríobh faoi faoi na hAfracánaigh. Agus ar ndóigh, duine measartha nua é sa tír agus tá fadhbanna mar shampla an Afracánaigh, cineál ann amhail is nach bhfuil ann ach dearcadh Afracánach ar an saol. So tá fadhb ag baint leis sin. Ar ndóigh, an tseamróg, ní hé amháin scríobhta do léitheoirí in Éirinn, ach seo an luibheolaí. So ar bhealach cineál scrúdú foiréinseach ag an eolaí. ar mheon an Afracánaigh, agus ba mhaith liom díriú ar an ar an alt sin i lár an leathanaigh. In aon chur síos ar an Afracánach, ní féidir gan aghaidh a dhíriú ar cheann éigin de na trí nithe ar a mbunaíonn sé a dhearcadh i leith an tsaoil, is iad sin a chine, a chreideamh, smaoinigh ar Mac Giolla Iasachta, agus a chultúr. Bunchloch an náisiúin Afracánaigh is ea na trí nithe sin. Ní féidir le ceann ar bith acu seasamh leis féin. Go deimhin, d'fhéadfaí a rá gurb iad seamróg na ndaoine seo iad, daoine a bhíos chomh lách agus freisin chomh géar, chomh flaithiúil agus arís chomh caol-aigeanta. So, mar a deirimse, Tá an t-alt seo, tá sé iontach, iontach spéisiúil mar a deirimse, is cuma nó scrúdú foiréinseach ar na hAfracánaigh leis an eolaí é agus na trí dhuilleog den tseamróg, cine, creideamh agus cultúr, cúrsaí teanga i ndáiríre. agus arís feiceann tú cuid de na rudaí a deir sé faoin Afracáinis ansin, tharla gurb ionann teanga agus cultúr i dtuairim cuid mhaith Afracánach, is minic a chloistear é dá moladh go háibhéalach, ag moladh na hAfracáinise. Dar le cuid acu tá sí ar cheann de theangacha móra liteartha an domhain. Is léir go bhfuil áibhéil sa mhéid sin, ach spreagtar go minic é de bharr postúlacht agus ardnósacht lucht an Bhéarla san Afraic Theas. agus arís tagairt do mheon ísleachta ag na hAfracánaigh a théann siar go Cogadh na mBórach. Is minic a dhéantar an ghoilliúnacht a cheilt faoi chrostacht agus ceanndánacht, ba chóir é sin a chur san áireamh maidir leis an moladh a thugaid dá dteanga dhúchais. An-alt is ea é seo, b'fhéidir níos mó ag díriú ar chúrsaí cine agus cúrsaí creidimh, ná cúrsaí teanga ach táimid tar éis tagairt dó in áiteanna eile fosta. Anois, go beo, bainim tagairt don fhear seo. Seo ó Bhiuró na Staire Míleata i mBaile Cliath. Breathnaigh air. Seanóglach ó Chogadh na Saoirse. Faoi na daichidí. Tá sé i gcúltaca Arm na hAfraice Theas. David Conroy, b'as Gaillimh dó ó dhúchas, ach tógadh i gContae an Chláir é. Daithí Mac Conraí a thugtar air in Inniu agus is iomaí tagairt atá dó in Inniu trí na caogadaí. a scríobhadh sé litrithe chuig Inniu chun blúiríní eolais, blúiríní nuachta faoi faoi dhaoine ar nós Seán Breathnach san Afraic Theas. Agus tá's agam nach bhfuil sé sin ró-shoiléir. Ach seo seo colún a bhí ag L. Mhic L. Tarlach Ó hUid a bhí ann sílim in Inniu sna caogaidí. agus breathnaigh, feiceann sibh anois cé nach bhfuil sé so-léite go leor, saighdiúir ón Afraic. Bhí Mac Conraí tar éis filleadh ar Éirinn don chéad uair sa bhliain 1955. D'fhág sé Éire fiche a haon fiche a dó, bhí eitinn air. agus chuaigh sé go dtí an Afraic Theas ar lorg íocshláinte, ar lorg leighis, agus d'fhan sé ann, agus mar a deirimse, faoi na daichidí, bhí sé in Arm na hAfraice Theas. So, fill ar Éirinn den chéad uair tar éis breis is tríocha bliain, agus bhuail sé isteach chuig oifigí Inniu chun bualadh leis an dream a bhí ag caint faoi chúrsaí teanga. agus a seo ó inniu, bhí sé, bhí díomá air go mór nuair a tháinig sé abhaile agus gan aon fhocal Gaeilge le cloisteáil ar shráideanna na príomhchathrach, ach ba thógáil croí é nuair a bhain sé Gaeilge as beirt bhuachaill scoile nuair a fuair sé Gaeilgeoir eile i gcuntar siopa éigin. 'Sé atá cearr, deir sé, nach bhfuil a leithéid ann mar Ghaeilge éigeantacht. Dá mbeadh, bheadh an rath céarna uirthi is atá ar an Afrikaans thall. So it's an ceacht a bhí le foghlaim sa chás sin. Gan dabht, tagann laghdú, laghdú suntasach, ar an méid ábhair faoin Afracáinis sna meáin Ghaeilge sna seascaidí, sléacht Sharpeville naoi gcéad seasca. agus ní athrú tobann é ach laghdú, laghdú suntasach, agus feictear dúinn faoin am seo nár theastaigh ó thráchtairí na Gaeilge, na daoine seo a bhí ag caint ar an dá theanga roimhe seo, go ndéanfaí comparáid dhíreach idir an dá theanga ná go luafaí le chéile iad feasta. agus sin de réir, de réir na fianaise ó na nuachtáin féin. Sampla an-spéisiúil den dóigh a raibh an saol ag athrú ná an leathanach seo ó Inniu, mí Aibreán 1900 60. Seo an pota óir domsa, do mo leithéid, trí alt ann faoin Afraic Theas, eagarfhocal, faoi Sharpeville, alt, colún le Beann Mhadagáin, Earnán de Blaghd, ar ndóigh, faoin Afraic Theas, agus ceann eile, Poblacht Afracánach, le Mícheál Mac Giolla Phádraig, An Cheist Mhór, ceann de na ceisteanna móra ná an ndéanfaí poblacht d'Aontas na hAfraice Theas, rud a tharla an bhliain ina dhiaidh sin. Ach trí alt ansin agus gan oiread is tagairt amháin do chúrsaí teanga. mar sin, athrú ag teacht ar an gcineál plé sna meáin Ghaeilge faoin Afraic Theas trí na seascaidí. Ag an am sin, tháinig Afracánach óg go hÉirinn. Seo Karel Schoeman sa lár. Agus grianghraf iontach spéisiúil is ea é seo, an triúr seo, triúr ón Afraic Theas. An fear sin ar dheis, b'eisean an chéad duine, Bonaventure Hinwood. Tógadh le Béarla é ach file Afracáinise a bhí ann ina dhiaidh sin. An fear sin ar chlé, William, Wilfrid Napier, fear gorm mar is léir daoibh ansin, sin an Cardinal Wilfrid Napier anois. i nDurban. Ach an fear sin sa lár, sin an fear a bhfuil mé féin le tabhairt faoi anois, tháinig seisean go hÉirinn seasca a haon. Ba dhuine é a d'iompaigh ina Chaitliceach. D'fhreastail sé ar an Choláiste Sagartóireachta i Pretoria, Proinsiasaigh ó Éirinn a bhí i gceannas ar an choláiste sin. An reachtaire a bhí sa choláiste sin ag an am seo ná an tAthair Feargus Bairéad, fear a raibh baint aige le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge sna daicheadaí. So, mar sin, bhí cineál patrún ann go dtiocfadh corrdhuine ón Afraic Theas le dhul leis an tsagartóireacht in Éirinn agus, dála an scéil, Ní bheadh cead, san Afraic Theas, ní raibh cead ag Napier freastal ar an choláiste sin leis an bheirt eile toisc gur duine gorm a bhí ann. Carl Schuman, tháinig sé go hÉirinn, níor chloígh sé leis na Proinsiasaigh, d'fhill sé ar an Afraic Theas agus, cúpla bliain ina dhiaidh sin, chuir sé an scéal seo agus an litir seo chuig Comhar. agus mar sin bhí sé tar éis spéis a chur sa Ghaeilge in Éirinn agus breathnaigh ar an litir i dtosach. Cuirim isteach le seo gearrscéal a scríobh mé faoin teideal Strainséir sa Tír, má tá aon mhaitheas ann is féidir leat é a chur i gcló i bhur n-iris más maith leat. Mura bhfuil suim agat ann is féidir Fuaireamar amach mé ag casadh uaim sa Chile, tá eagla orm nach bhfuil sé go ró mhaith, go háirithe an Ghaeilge atá ann, ach scríobh mé mar chleachtadh sa Ghaeilge os rud é go bhfuil mo chuid bheag Gaeilge ag imeacht anseo san Afraic. Anois go bhfuil sé scríte agam, cuirim chugat ar seans é, is le dea-chroí a scríobhadh é fiú más gan Ghaeilge na bua atá sé. le gach dea-ghuí do na Gaeilgeoirí go léir as an Afraic. Agus gabhaim leithscéal. So, gearrscéal is ea é seo faoi Chogadh na mBórach. Séard atá ann ná leagan ciorraithe de novella Afracáinise le Carl Schumann. Agus tá sé spéisitil go leor, ach ní hé amháin sin, agus é san Afraic Theas, lean Schumann de bheith ag plé le hábhar ón traidisiún Gaeilge, sraith aistriúchán go hAfracáinis ó na ón traidisiún Gaeilge. Níl fhios agamsa cad iad na foinsí a bhí aige go díreach, déarfainn b'fhéidir foinsí Gaeilge cuid acu ach aistriúcháin Bhéarla cuid mhaith eile acu, ach feiceann tú cuid den ábhar atá ansin, ábhar faoi ón Táin agus ón Rúraíocht, ábhar faoi Fhionn Mac Cumhaill, agus mar shampla, sampla amháin, seo ábhar ón Táin san Afracáinis. Ach i ndáiríre, faoin am a raibh Schoeman ag gabháil don rud seo, aon spéis a bhí ag muintir na Gaeilge san Afracáinis, bhí deireadh leis. faoi na seascaidí, neart ábhair istigh sna foinsí iar sna meáin Ghaeilge Inniu ach go háirithe, faoin Afraic Theas ach faoi pholaitíocht na hAfraice Theas agus ar ndóigh an chinedheighilt. Agus caithfidh mé féin a rá, faoin am a ndeachaigh mé féin go dtí an ollscoil sna seachtóidí, Ní raibh caint ar bith ar aon chomparáid idir cás na Gaeilge agus cás na hAfracáinise i ndáiríre faoin am seo, faoi na seachtóidí. Deireadh is athrú ag teacht in Éirinn, gan an oiread sin bá ag daoine in Éirinn leis na Bóraigh ag dul siar go haimsir na mBórach. Dílseoirí an Tuaiscirt ba mhó a bhí ag éirí mór leis na Bóraigh, leis na hAfracánaigh san Afraic Theas. Ok, fágfaidh mé é mar seo agus ar ndóigh cuirimse fáilte roimh roimh cheisteanna má tá siad ag aon duine. Ok, gabh mo leithscéal go raibh mé chomh fada. Go raibh maith agat as sin a Phádraig, sea, deas thar a bheith suimiúil agus cuimseach. B'fhéidir go bhfágfaidh mé fé dhuine nó beirt eile dá mbeadh aon cheist ag éinne ar Phádraig. Go raibh míle maith a'd a Phádraig, bhí sé sin an-spéisiúil ar fad. Uáitéar anseo. Ar chuir na hOllannaigh aon spéis? san Afrikaans agus an gcuireann siad spéis san Afrikaans sa lá atá inniu ann. Am. Tá fhios agamsa an bhean sin. Scríobh bean Ollannach, scríobh sé alt faoi Karel Schoeman agus bhí mé féin i dteagmháil le Ria Winters an t-ainm atá uirthi agus tá fhios agamsa go bhfuil sí féin ag obair ar leabhar faoi Schoeman. So déarfainn méid áirithe spéise, ach ceann de na rudaí, agus chuir mé féin an cheist seo ar Ria Winters, mar shampla, nár thuig Karel Schoeman faoi na seascadaí go raibh daoine taobh amuigh den Afraic Theas ag breathnú ar a scéal ansin agus ag déanamh ceangail idir cúrsaí polaitíochta agus an chinedheighilt ach go háirithe, agus na hAfracánaigh. Agus dúirt sé sin, ar thuig sé, cuirim i gcás, go raibh, go raibh daoine ag breathnú airsan agus ag cur ceist orthu féin, bhuel, nach eisean duine de na daoine sin? atá ciontach sa chinedheighilt agus an freagra a thug sise dó ná nach ndearna seisean féin, nach ndearna Schoeman féin an ceangal sin go dtí go ndeachaigh sí a chónaí san Ísiltír sna seachtóidí. So, níl fhios agamsa le bheith fírinneach, b'fhéidir go raibh tréimhsí áirithe i gceist, nuair a bhí spéis ag daoine san Ísiltír i gcás na hAfracáinise, déarfainn gur go raibh sé cineál ag líonadh agus ag trá, ag brath ar chúrsaí polaitíochta ansin, cuirim i gcás sna seachtóidí agus sna hochtóidí, déarfainn gur go raibh cineál leisce ar dhaoine ansin aon bhaint a bheith acu le haon rud a raibh blas, oifigiúil na hAfracáinise ag baint leis i gcomhthéacs stair na na tíre sin, ach i ndáiríre caithfidh mé a admháil nach bhfuil mé féin ró-eolach ar an taobh sin den scéal, ach is ceist mhaith í siúd. Go raibh maith a't. Agus nach bhfuil sé spéisiúil gur san Afrikaans den chuid is mó a chuir na Gaeil spéis aimsir na hAthbheochana, nuair a bhí teanga eile a bhí i mbaol agus faoi bhrú ar an gcaoi chéanna leis an nGaeilge, nó b'fhéidir níos mó, agus bhí mé díreach ag breathnú ar na staitisticí sin, 95% de mhuintir na hAfraice Theas, labhraíonn siad Afrikaans, de réir Wikipedia, mar sin tá, níl an, níl an teanga sin faoi, faoi, faoi. i mbaol, mar a déarfá, ach ag an am bhí teangacha eile, is dócha go raibh go raibh an cháil orthu go go raibh sí faoi faoi go raibh sí i mbaol, ach bhí teangacha eile freisin, mar shampla an Fhionlainnis agus an Chatalóinis agus ní níl an oiread sin cainte ar na teangacha sin i measc ins na, mar shampla an Claidheamh Soluis agus a leithéid. B'fhéidir an Phléimeannais. Is arís, is ceist iontach spéisiúil é sin, ach rud amháin a ritheann liomsa, agus ar ndóigh, sílimse go gcaithfidh mé féin cineál tuilleadh machnaimh a dhéanamh air, lucht na Gaeilge ag breathnú ar phobal geal Eorpach, ag plé, ag streachailt, ag iarraidh a dteanga féin, mar a d'fhéach siad uirthi, a shábháil. Tá ciníochas áirithe ag baint leis sin, dar liomsa. Gan a oiread sin spéis acu b'fhéidir sna teangacha bundúchasacha agus rudaí mar sin. Sílimse, níl fhios agam cé chomh hoscailte is atá Ach sílim go bhfuil ciníochas folaithe de chineál éigin taobh istigh den rud sin. Bhuel, ar ndóigh bhí na Sasanaigh páirteach. Tuigim, ach bhí na Sasanaigh páirteach san aighneas sin san Afraic Theas, ar ndóigh. Ar ndóigh, agus ar ndóigh, gan dabht, chuaigh sé sin i gcion go mór ar thuiscintí in Éirinn, bá ag, mar a deirimse, ag na náisiúnaithe leis na Bóraigh bhochta. Tá sé spéisiúil go leor, tá mé tar éis a bheith ag athléamh Mise le Colm Ó Gaora ar na mallaibh agus luann sé, luann sé siúd, bhí seisean ina dhéagóir nuair a thosaigh Cogadh na mBórach agus an rud a deir sé féin, na Bóraigh bhochta. Agus, ar ndóigh, tá sé sin an-spéisiúil arís, cineál an, an cineál an bháidh, cineál a bhí ann, agus an, an dóigh, an dóigh ar breathnaíodh ar na bochtaí mar cineál, mar, mar, mar, mar dhream a ndearnadh cineál cos ar bholg orthu, ar cos ar, cos ar bholg orthu mar sin, ar nós na hÉireann, na nÉireannach fhéin. Agus, ach ar ndóigh, mar deirimse, agus seo an rud atá i gceist agamsa, an ciníochas folaithe, gan mórán cainte ar na, ar an phobal Afracach, ar an phobal Afracach agus daoine mar sin. Caitheadh le, le, le cúrsaí ansin amhail is nach raibh ann ach dhá phobal, na Sasanaigh agus na Bóraigh. Tá ceist ag Katie ort ar dtús agus ansin ag Liam ina diaidh. Ana mhaith, go raibh míle maith agat as an gcaint ana spéisiúil ansan. Agus just tá pointe amháin is dócha, scéal beag a bhaineann le mo mhuintir féin agus ansan ceist ana ghearr agam ansan ag tarraingt ar an méid a dúirt a mháitéar ansan fé meon son na mBórach bochta agus Is dócha go mbaineann sé le mo shin-sheanuncail, is dócha, agus tá mé ag caint ar deireadh an naoú haois déag, tús an fichiú haois, agus de réir an dealraimh, bheadh sé an-thógtha le de Wet, a bhí ag troid ar shon na mBórach, agus ag moladh de Wet i gcónaí a bhí sé mórthimpeall an pharóiste, ach an tsloinne atá ormsa, agus orainn ar fad i mBaile Bhúirne, Ó Loingsigh, sé an-choitianta. Ach an dream san is dócha gur imigh mhuintir nó an taobh san den dteaghlach ar imirce agus d'fhan an tagairt san de Wet leothu. So tá siad san na gaolta i Meiriceá agus Sasana agus tugtar de Wets ortha san, Seán Wet, Ó Loingsigh, Máire Wet. Tá, agus i gcónaí fiú sa lá atá inniu ann, deirtear oh tá na wets, De Wets ag filleadh abhaile don samhradh, tá De Wets ar cuairt mar gheall is dócha ar ar an gcomhbhá céanna agus níor thuigeas an scéal sin, bhraitheas i gcónaí the wets a tugadh orthu ach insíodh an scéal san dom roinnt blianta ó shin agus is dócha go mbaineann sé leis an meon san, an bá a bhí acu ag an am. Bhuel ar ndóigh mar a dúirt mé fhéin ag tús an tseisiúin seo tá mé fhéin ag fanacht go leath ann ar Chogadh na mBórach, cuid den ábhar atá ag Cathal Billings. Iontach, iontach spéisiúil. Cuid den ábhar atá aige siúd. léamh na nuachtán nó cad as a dtáinig an t-eolas seo ach just a bhí sé spéisiúil agus mé ag éisteacht leat ansan. Rud beag eile just an ceist agus b'fhéidir gur ceist an-bhunúsach í seo ag caint ar an dtréimhse chéanna agus an nasc san a deineadh idir Luaigh tú creideamh, cine, cultúr. An raibh aon nasc, nó b'fhéidir ná raibh, a leithéid de rud agus an nasc idir teanga agus áit, mar a deineadh leis an nGaeltacht anso is dócha, agus an áit, an nasc áite i gcás cúrsaí teanga, cúrsaí teangan i dtús na haoise is dócha. Níl, ar ndóigh, ceann de na rudaí a rinn na Bóraigh nuair a chuir siad fúthu ansin ná a gcuid logainmneacha féin a bhrú ar na háiteanna agus rudaí mar sin, agus ar ndóigh,

leis na Bóraigh ansin le fiche bliain nó sin. So ar bhealach cineál bhrúigh siad siúd cineál a gcultúr féin ar an áit agus logainm agus rudaí mar sin. Agus ceann de na rudaí a ritheann liom, agus sílim gurb é, ar ndóigh, seans gurb é Cathal Billings a luaigh an rud sin liomsa tar éis dó an gearrscéal sin le Schoeman a chur chuige agus deir siad, seo rud atá an-choitianta sa, cuirim i gcás, ag iarraidh a chruthú cé chomh daonna is atá siad. íomhá acu taobh amuigh den áit mar dhream dúr, gruama. Ach an-chuid den litríocht, tá siad ag iarraidh iad a chur i láthair mar atá amuigh ar an uaigneas, sea, tá saol crua acu ansin, ach tá an daonnacht sin istigh iontu. So, is dócha go mbíonn cineál teannas ann, ar bhealach, an íomha féin atá acu, is dócha, taobh istigh agus taobh amuigh den phobal, ach ag an am céanna, thaitin sé leosan iad a chur i láthair mar dhream, cuirim i gcás, a bhí ceangailte leis an talamh, a raibh dáimh acu leis an tír sin, agus sin rud atá an-láidir, sin a dtír, dar leosan. Níorbh í an Ísiltír í, an Afraic Theas. So meon, meon an-spéisiúil atá ann. Ag an am chéarna, tá mise ag iarraidh ciall a bhaint as na rudaí seo, go háirithe ón taobh amuigh. Bhí mé féin agus Pádraig Ó Liatháin in ainm is. san Afraic Theas anuraidh. Nach raibh mé ag caint ar dhul ar safari ansin, a Phádraig? Rud nár tharla sé, cineál, beidh safari eile ag an Phaorach, a Phádraig, ach so ní raibh mé ann go fóill ach ba bhreá liomsa cineál blaiseadh den chineál cineál breith amharc ar an talamh agus rudaí den chineál seo agus féachaint goidé mar a chuaigh na na pobail éagsúla cineál i bhfeidhm ar ar ar ar an tír sin. Caithfimid b'fhéidir críochnú, ach bhí ceist ag Liam ansin, b'fhéidir go bhfágfaidh mé sin mar an cheist dheireanach, mura miste libh. Ní maith liom an iomarca fad a chur leis ach ar chúpla pointe ach ins na seascaidí is isteach sna seachtóidí bhí an dara heiseamláir ag na Gaeil Chomh maith leis lucht na hathbheochana, chomh maith leis an Afrikaans, an Afraic Theas, bhí an Eabhrais in Iosrael agus arís tá sé sin tite siar cuid mhaith le 30 bliain. Bhíodh an-chuid daoine ag caint air sin agus mar sin de. Na dea-shamplaí ba spreagúla a bhí ag Gaeil thiteadar ar lár agus chuirfeadh sé sin sinn ag caint ar ag cuimhneamh ar an rud a dúirt Seán Ó Tuama, gurb é an dúshlán a bhí agus atá roimh lucht na Gaeilge ná an Ghaeilge a athréimniú, más maith leat, ar bhonn daonlathach, seachas na modhanna eile a bhí i dtíortha eile. Sin pointe amháin atá spéisiúil. Bhí tagairt ann, áit éigin, do bábhún tách, sílim, nó a leithéid sin, san Afraic Theas. Anois, mar a tharlaíonn sé, sin Léirmheas a dhein Máirtín Ó Murchú ar leabhar na Dunleavys ar de hÍde in Studia Hibernica fiche bliain ó shin, agus cheartaigh sé iad san ar an mbonn go raibh úsáid bainte acu as bábhún tách i rud éigin a bhain leis an de hÍde, agus dúirt sé go b'é rud a bhí ann, a d'fhéadfadh a lán rud a bheith ann, dar ndó, ná bábhún tách, agus díreach a bheadh ar an bhfoclóir agus a bhí tú ag caint ar líne, agus.

Tá ceist agam, n'fheadar ar tháinig tú, a Phádraig, ar aon fhianaise go raibh craobh den Chonradh nó grúpaí eagraithe Gaeilgeoirí ag feidhmiú san Afraic Theas sa tréimhse a bhí i gceist ó 1925? Bhí grúpa beag ansin i Pretoria, Breathnach, mo dhuine Daithí Mac Conraí, ba bhall de, bhíodh síntiús acu le Inniu, le Comhar agus rudaí mar sin, bhí, ba bhaill den Chlub Leabhar iad, so tá muid a' caint mar sin sna caogadaí. So maidir le craobh den Chonradh, níl, tá sé cloiste agamsa go raibh ceann ansin agus seans go bhfuil an t-eolas sin ag Cathal ach. leis an ngrúpa sin, so ar bhealach cineál, is dócha, den rud é go, go, go, go, go mbaineadh úsáid as an mBéarla, cineál cluster a bhí ann, cineál gréasán beag ansin, Breathnach, Mac Conraoi, an tAthair Feargus Bairéad ansin, so agus eh, ceann de na nósanna a bhí acu sin ná eh, ag, ag Mac Conraoi agus ag, eh, ag Breathnach féin ná gur, eh, go, éigeandálaí ar fud na hAfraice Theas, chun síntiús a bheith acu leis na hirisí Gaeilge agus leis an Chlub Leabhar. Agus dá mba rud é nach dtuigidís an t-ábhar a bhí istigh iontu nó dá mbeidís réidh leo iad a bhronnadh ar leabharlanna ansin, mar shampla, tá State Library of Pretoria, deirtear go bhfuil go bhfuil bailiúchán mór Gaeilge agus Gaelic acu ansin, mar duine eile a bhí mór leo ná file Gaelic a bhí i bPretoria, Donncha Mac Dhuinnshléibhe, agus throid seisean in arm na Breataine aimsir Chogadh na mBórach. Leonadh é, chuaigh sé ar ais go. D'fhill sé ar an Afraic Theas agus ag an am chéanna lean sé ar aghaidh de bheith ag scríobh i nGaelic. Agus deir seisean, am éigin sna caogaidí, deir siad, á, bhíodh grúpa mór anseo a raibh Gaelic na hAlban acu, a deir siad, ach deir sé anois, níl ach triúr againn fágthaí a bhfuil Gaeilge againn, deir sé, mé féin, Seán Breathnach, agus mo dheartháir, a dúirt sé, dúirt sé, ó, mo dhearmad, bhí an ceathrú duine ann, ach phós sé an t-airgead. Tá sé an-spéisiúil cad é mar a chuir sé síos air. Ach so, is dócha, b'fhéidir pobal níos, pobal Gaelic níos mó ansin ná pobal Gaeilge. Ach Mac Conraoi agus Breathnach. Gaeilgeoirí ann níos déanaí, is cuimhním ar an Athair Fidelis Mac Éinrí, Proinsiasach, mar shampla, agus bhí go raibh baint aige le Rinn Mhic Gormáin, mura bhfuil dul amú orm, agus agus a chuaigh amach, pé scéal, is sin gur teangeolaí é. B'fhéidir go raibh baint aige le ITÉ a bhí ansan. Yeah, yeah, yeah. Mar deirimse, na Proinsiasaigh ó Éirinn a bhunaigh an an coláiste sagartachta sin. So chuaigh an t-athair t-athair Feargus Bairéad amach, agus seo tús na na gcaogaidí, agus b'fhéidir beirt nó triúr eile ón ord Proinsiasach. Thuig siad seo, bhí an ceangal sin ann agus sin an fáth gur tháinig Súman agus gur cuireadh go hÉirinn iad le freastal ar an choláiste ag na Proinsiasaigh thíos i gCill Airne agus i nGaillimh. Go raibh míle maith agat, bhí sé an-shuimiúil ar fad. Ok, go raibh maith agat, Liam. Tá go maith mar sin, a chairde. B'fhéidir go bhfágfaimid mar sin é, so níl fágtha le déanamh agamsa ach mo mhórbhuíochas a ghabháil le Pádraig as caint chomh leathan, chomh suimiúil sin.